ngwa soro m gụọ meseji a mmadụ sendị ka ị gwa m ife i lo maka ya ka ị gwa m ife i che maka ya ka anyị tụnegodo uche gbasalụ ya meseji a mmadụ delu m gbasatalụ mmịnwụ dị na obodo a na mmịnwụ dị na be anyị ka anyị gụpụta ya ka ị tụkwugodo ife bụ uche ya ebe a ọ sị na there are more hiv population in nigeria than south africa Ọ sị na Southy with 50 million population keep record with database while Nigeria of over 300 millions of population have no record and database. ndị a bụkwa ndị na-akwụnyelụ ụmụ anụmanụ ụmụ anụmanụ ụmụ nwaanyị obodo ụmụ anụmanụ obodo a ọ ndị na-akwụnyere fa dere ife a ọ sị na there are more there, there are more mmịnwụ population in Nigeria than obodo ụmụ anụmanụ a. That n'obodo ụmụ anụmanụ a nụnwa with 50 million population ha keep record with database while ndị Naija ndị Naija of over 300 millions of population have no record and database which is true anyị enwelọ record or database anyways because our obodo anyị adịrọ na ha anọrọ na sistem obodo a nọ na sistem ị nwere ike ịkaụntụtanwu fa ịghọtago bet ọ bụlọ ya ka ị ga-eji wee kọwazie na mmịnwụ dị be anyị ka mmịnwụ dị ebe a na ala anarọ apụ gị ala ọ na-apụ gị akpachara anya ị nụrụ nwaanyị ị nụrụ ịlị na n'ikpu nwaanyị obodo then i nwezie ike ị na-asọpọt fa and akpachara anya maybe e bunye gị mmịnwụ sef ị na-akwụnyezi na dịzịa ka ị bịazie kwụnyezielu fa lapụzie obodo i si ịghọtago na be anyị ka wee nwee mmịnwụ karịa obodo a mana a gụ fa ọnụ na nkọwa nke m gị nwa ya-ekwu ife bụ uche ị chọọ ịlapụ ikwu ife bụ uche ị kọba m ọnụ bikos akọrọ m gị ọnụ ị chọọ ịkọba m ọnụ na ọ gbasarọ ọrụ m so ị nesie anya ị fụ na ndị a nọ na sistem so a gụtanwu fa beti o nwelọ ka ị ya-esi wee welie wee kọwaa na mmịnwụ ka na be anyị karịa ebe a o nwelọ neva anyị ka nọ ka fa n'ọnụ ọgụ quite alright beti ọkwa ife mmịnwụ a ee ọ bụrụ na fanwa dị na fanwa dị 50 50 million ka m wee na fanwa niile nọ 50 million million niile abịa ife bụ mmịnwụ a ka m wee na anyị nwa dị 300 o nwere ike ọ bụrụ ọ bụrụ e- maybe ebe 150 or 200 anyị nwa bụ ife bụ enu ife ọ na fa nwa dịkwa obere in nọmba still nwee the mmenwu karịa anyị ka ife na-akọyeri ka ife na-eme n'isi ka ife na-eme n'isi na-akọyeri akọyeri ọkwa ife unu nwa bụ ndị agha ga-ekwu okwu na na-asaidịrị ndị obodo a unu a na-asaidịrị ndị obodo anyị nọ na ya ọkwa ị fụ ee ka ka ka kịtịkpa ya-esi wee gbapịa this nalị ya ofisi nalị ya isi gị atụpịa na ya mara ka o si wee mee gị in anything ọbụla e kwuru ihe achọrọla iwu eyi ejisi n'obodo a kachatarịrị mma because na ị ma nọ n'obodo a ka ị chọọ ịna ebe a wee nwụrụ yes ọ ka i ji ekwunyelu fa ọkwa ị na-ekwunyelu fa na mminwu karabai karịa ebe onye gwa gị onye gwa gị whether ma database or whatever base ị na-akọyeli ebe anụ aka wee nwee mminwu

anyị esebedị anyị bịa ikwu okwu na mbịa isi adịese taa mbịa ka mụ na ha debate anyị challenge ife fa sị m ee ife anyị na-amụ ka ọkụkọ anyị anara esi bụ nke anyị wee na-amụ na ofu onye nwere ike ịmụcha 7 ofu onye amụọ 8 ofu onye amụọ 10 sị na befa na befa na n'ọfịa karị ife onye mụta na onye amụ onye amụ onye amụ onye amụ e wee mụzuo na-asị m ife anyị na-eseni nso mmiri si na ya dị esi bụ nke anyị ji amụsio na anyị si amụ na na anyị nwasịkarị na ibongi ọ ife fa na-akọwa because na anyị ka n'ọnụọgụ and anyị na-amụ ụmụ and anyị na-amụ ụmụ linne so fillzie enọnwa kpata nọnwa anyị nwa ka n'ise ibongi ọbụla ya ndị a ka ndị a ka n'ise ibongi fa na-ese fa na-ese gwogwo and chekwa ka m gwa gị ọ fa chọrọ ịmanụ this ọcha achasị bute ọchara achasị bute ifefanụ so gwa m ife bụ uche gị gị nwa nene nụrụ ife a m gụrụ ebe a onye a kọpụtara ebe onye a bụ ofu anụmanụ nwanne anyị nwoke linakwa anụ ọ ma o ji asupport fa sị na ọ fa nwa na anyị nwa kazi anyị nwa kazi na ebe a nwere mmenwu onye gwa gị onye gwa gị hey